Igbo ndị ọma mụrụ m ụtụtụ ọma na ehihie ọma abalị ọma udo dịrịnụ ndị nwe m na ndị nwe anyị ekenene Chineke maka ụbọchị nke taa n'ụbọchị taa bụ ahịa afọ n'ime ọnwa nke ise n'afọ iri n'afọ puku abụọ iri abụọ na anọ um, nyewe ọnwa ise n'ime afọ nyewe ọnwa ejiri mụọ m ọnwa mee ọ bụ eziokwu na kamgbe ọnwa mee bidoro onwebe emebe m ịpụa bịa kwuo okwu na igwe anyị na-eji ekwu okwu kama ana m asị ndị niile a mụrụ n'ọnwa mee tinyere m onwe m ma ndị a mụrụ n'ụbọchị mbụ n'ime ọnwa mee nwanne m nwoke a mụrụ ya n'ụbọchị mbụ n'ime ọnwa mee esokwe m ekene ya sị ya maka ncheta ọmụmụ ọnwa na afọ nke eji mụọ ya ana m asị ndị niile a mụrụ n'ọnwa mee aṅụlị ncheta ọmụmụ nke anyị niile o bido n'ụbọchị mbụ rue na ngwụcha ụbọchị n'ime ọnwa anyị nọ n'ime ya ana m ekene onye ọbụla aṅụrị ncheta ọmụmụ ndị niile a mụrụ n'ime ọnwa mee ka udo dịrị anyị mee mara mma ọ bụkwanụ ihe anyị ji na ịga n'ime ya. ka chineke gozie onye onye ihu na onye azụ ma tupu anyị ebido ana m ayọ ndị Facebook sị ha biko ka ha nye anyị um, ka ha nye anyị ikikere iji were ukwe na egwu na ihe ndị ọzọ anyị nwetara na social media ji wee nye aka gbasaa ozi nke anyị nwere n'ụbọchị taa so Facebook if you did not hear what I said

akwa ụwa akwa ụwa ebela m akwa ụwa onye ụwa ya patala ọha na eze ọ ga-apajeli ya onye onye ụwa ya patala Iwuanyanwụ ọ ga-apajela ya onye ụwa gị nyekwanụ gị George Obiọzọ onye ka ị ga-ebujelie a sị ụwa ga-enye gị Hope Ụzọdịmma onye ka ị ga-ebujelie o nyere gị Okezie Ikpeazụ o nyere gị Peter Mba o nyere gị Nwifuru Francis ụwa gị nyekwanụ gị Chukwuma Soludo elee onye ị ga-ebujelie aha anyị chọrọ ịjụ n'ụbọchị taa ụmụnne m ekene m unu n'ụbọchị taa n'ụbọchị taa enweghị m ọtụtụ okwu kama o nwere ihe m chọrọ ka anyị gee achọrọ m ka ndị okenye anyị mmadụ abụọ nwere mkpakọrịta ụka ha kọọla nụ n'ọnụ ha maka na ọha na eze ndị Igbo emeela arụ ọha na eze ndị igbo ndị a kpọrọ onwe ha ọha na eze ndị igbo o nweghị ma ndị igbo họpụtara ndị a sị ha gaa nọchite anya anyị o meghu o nweghị ma ndị igbo mere ntuli aka elu sị na ndị a bụ ndị anyị ga na-akpọ ọha na eze ka ha na-ekwuchite ọnụ anyị o meghu kama na ndị a wụ ndị nnọkọtara n'otu ha onwe ha ndị anya ukwu ndị nkamanya ha ewere nkamanya kpọkọta onwe ha ọnụ kpọọ onwe ha ọha na eze ndị igbo Ọrị- a sịkwa na emega ihe rị mma gbasara ndị igbo ya ekwe na-edi kama na ihe ndị ndị fulani na ndị na-achị naijiria jiri aka ha họọ họkọgide ha ọnụ kpọọ ha ọha na eze nye ha aha ahụ e ji mara otu ha sị ha na-emegharịzi ndị Igbo anya na-emegharị ndị Igbo anya unu hụrụ ihe Nnia Nwodo mere n'oge nke ya Nnia Nwodo arọpịga ndị Igbo rọpịga ndị Igbo rọpịga ndị Igbo ya eru mgbe ọ ga-apụ Buhari ejiri aka họpụ George Obiọzọ sị ka ọ nọchie ndị awụsa ndị ugwu sị na ọwụ george obiozor ka ha chọrọ ọwụkwa ndị igbo họpụara george obiozor ọ ndị ugwu họpụara ya sị ya nọchie anya nnia nwodo so obiozor arọpịgakwa nrọpịgakwa n'ala akpapụ ya ugbu na ya wụ onye iwuanyanwu emmanuel iwuanyanwu kama ọ na-asụ chim mana nwee ngudo ya wụkwa ndị ugwu họpụakwara ya ya wụkwa ọhaneze president of ọhaneze ndị igbo iwuanyanwu che ekwe kama ị bara kama ebido last year ị bara ajụkwara gị ihe i kwo bịa na ihe ị ga-eme n'anyị ruo taa ị ka nọ na-agba mgba okpuru agba mgba okpuru agba mgba okpuru ma ị ga-eji mee megide ụmụ igbo onye ọbụla nọ na that your group otu unu ahụ unu kpọrọ ọhaneze ndị igbo were aha ndị igbo tige n'ime ụbara ka ha ga-ememina ndị igbo chineke ga-abụcha unu niile ọnụ n'otu n'otu si n'isi ruo n'ọdụ onweghị ka ị ga-ala iwe chineke onweghị ya wụrụ ya ụmụnne m unu le anya n'ihe m dere ebe taa asị m gịnị unu ga na-agụ ya ka ọ na-agbagharị n'ebe a sịrị gị na Ọhaneze ndị Igbo bụ ohu ndị Fulani ha na-achọkwa ka ha dọkpụrụ nnọọ ndị Igbo niile dọkpụrụ anyị dọkpụrụ anyị dọkpụrụ anyị nyefee n'aka ndị Fulani ka anyị wụrụzie ohu ndị Fulani dịka ha nwa na ezinụlọ ha wụ anyị sị na ọ ga-eme maka na already ndị ọhaneze niile ha na ezinụlọ ha awụ ohu ndị Awụsa Fulani ha na-achọkwa ka ha dọkpụrụ anyị ihe a na-eji akpọ ha awụsa fulani wụ maka na ọwụ awụsa nabara fulani fulani omebe ọdụ ha bịara but ndị awụsa nabara ha maka na ha na mụ na-ekpe otu okpukperechi otu okpukpere alakụba awụsa anaba ha kama na e, gịnị ka ndị fulani meziri ha ebido n'okpuru gbue ndị awụsa niile gbupụ ha ugbu a awụsa fọrọ ha mmadụ ole fulani na-aka awụsa na ala awụsa ha na-ejikwa nwayọ na nwayọ na-arịba a na-arịba a arịbala ha na n'ebe ebe e, e, e, yoruba na-arịbakwa n'ebe ndị igbo ma ndị kpọbaga ha n'ala igbo taa ndị kpọ ha na-abịa wụ ndị ole ọha na eze ndị igbo ọha na eze ndị igbo ihere mekwe unu unu nwekwere ụmụ nwanyị unu nwekwere ụmụ nwanyị ele ebe unu lụrụ nwanyị unu lụrụ ndị Hau- ndị fulani ka unu lụrụ ndị awụsa unu lụrụ ndị yoruba maka ọ wụ ebe unu lụrụ nwanyị ka nwaanyị nọ na-akwala n'anya o nwekwere ke lụrụ nwa ada ezigbote nwaada nwa afọ mgbọtọ mgbọtọ ala igbo unu lụkwara ha ji mụrụ ụmụ nwanyị unu merie ke bịara na ya pụ ebe ya ekoro ke pụrụ ebe ya ekoro ke pụrụ ebe ya ekoro unu korobekwe ma ụnụ wu nwoke dị n'ụlọ unu enwe ike gbado anya sị lekwe ihe e jikwa ụnụ ụmụ igbo ụmụ agụ ebube agụ na-eche agụ ka ebe ụnụ nọ

ebe onye na-erinu ka ọ na-awachi ebe onye na-erinu ka ọ na-awachi unu na-awachi na-awachi na-awachi akpa unu na-epukwe akpa unu eju na-eju ndị agụrụ agụrụ ahịa unu wurele were unyi na-etu onwe unu n'ihu gwọpị gwọpị gwọpị tụfịakwa ọha na eze ndị igbo tụfịa arụ ka unu na-eme chineke aga- chineke anyị ahụ na-abụ unu ọnụ n'otu n'otu ma unu ma ndị so unu n'azụ ụmụ nwaanyị na-agba nkịtị gba nkịtị sị ka ndị di ha na-agwọpị maka na a na-ebu a na-enye ha ha eri odozi akụ ọkparị akụ ọgbaba akụ unu richa akụ a sị na unu nwụrụ ọ dị ego a ga-etiga n'ala ili unu because e tige ndị rị ndụ akpọpụ ozu unu luha ya n'ala were ego ahụ fega na akpa ji mere ihe ọzọ rimenu rimenu akụ rimenu akụ rimenu akụ ke e tile na ọchịchị kama ọ na-enyere nwanne ya aka ke chere sị ka a nyere mmadụ aka ọ ga-enwerịrị ihe ọ chọrọ gị n'aka lenu ihe mere ike ekweremadu ike ekweremadu chọrọ ịkpọrọ somebody ọ ma na ọ rị mkpa ọ rị ka o jee nye ya aka nwatakịrị aṅụrịa wute obi ọcha na obi ọma ike ekweremadu akpọfee ya london gịnị ka o jere ime ka a jee wụrụ akụrụ ya o jee wụsha akụrụ ji nwa akịrị ndụ were ji tige na aka enwe ya ahịa eji mara nụ unu niile nọ n'ọchịchị n'ala naijiria ahịa eji mara nụ onye wee nwanne ya ya ere onye wee ezinụlọ ya ya ere onye wee ala igbo ya ere anu na-ere ihe ndị anu na-ere lenu mkpahụrịnụ ele mkpahụrịnụ ndị a na-ememi n'ala igbo ele mkpahụrịnụ marakwanụ sị ala igbo ahụ wụ ebe chukwu bidoro okike nke ụwa ebe ihe niile chineke ekere si bido ya ra unu chesahụ ihe na ihe m kwuga awụhụ ya lenu weather anyị lenu ihe na-eme na obodo niile ru iche iche ma lekwe n'obodo anyị ihere emegbuokwa ọha na eze ndị Igbo Chineke abụọla ha ọnụ so ka m nyenụ nna anyị ukwu ka unu gere unu gerechaa anyị nwee ike igecha ya today U- ya wụrụ ya anyị enweghịkwana ike ide- igecha ya today ya wụrụkwa ya kama unu ga-anụ ọrịrị nụ- ọnụ okwu nwoke unu ga-ahụ na onye ka akpọ a- a- o joseph igbokwe amanụ m ma ọ wụ ya ke na-asa abụ gaa a- a- n- n- n- o- o- ndị ke lagos n'ala yoruba ọ wụ ya wụkwa ya wụ onye eke ebulili oke a kpọrọ joseph igbokwe ama m- ama m ma ma aha onye ke hụ ọ dịkwa ka ọ wụ ya o na-agba ayịra ayịra agba ayịra ayịra ka mkpụrụ mkpụrụ beans werele akwụkwọ ha kpọrọ eh, reconciliation agenda ndị ha na ndị North America ndị Igbo na ndị North America ya ewere wejeele nna anyị ukwu nna anyị ukwu Ụzọdịmma Nwala mee ka ha dịrị na ndị ndị akpọrọ onwe ha ọha na eze ede akwụkwọ sị na ndị Igbo bidoro ọgụ agha nụ n'etiti ndị naijiria na ndị igbo agha ọgụ biafra na naijiria agha naijiria ji bịa sụọ ụmụ igbo ka nkwụ more than 3 million children died both the ones that died from kwashiorkor and the ones that died from straight bullets the elderly ones the senior ones at least two million lenu uh, uh, nga-asị na 3 million that's gịnị million puku uh, puku wụ uh, thousand anyị nwere narị nwee puku nwee nde ehe million wụ nde nde atọ nwụrụ n'ụmụaka ndị agụrụ gburu na ndị eji mgbọ gbagbu na nde abụọ ndị ke ọzọ wụ ndị okenye na ndị toro eto mere nde ise mmadụ egburu n'oge agha ọwụdị agha oge ndị naijiria gọọmenti kwadoro ka ha bịa kpochapụ ezi anyị ma aka chineke nọ n'ala igbo aka chineke nọ n'ala igbo ekweghị ka ha mee ya ya eme anyị akwụrụ chịmchịm nna ikwe ojukwu ojukwu odumegwu ojukwu na ndị dị nne ya mmụọ eso uso ya n'azụ ọ wụọ naanị ya mere kama o nwere ndị ọ na-akọmandị nwee ndị so ya ndị kwadoro ya ụmụ igbo niile ụnụ ma ha obere oge na anyị ga-echeta mede anyị ga-agụchikwa aha ndị aka ha nọ na ihe mere anyị ji dị nọdụ taa ha esie ọnwụ ha epushie kwaa ndị naijiria kwapụ ha nupụ ha ọgụ ha chere ha abịa na-anụ mkpụrụ ụbọchị atọ ha e- ekili igbo laa ha abịa nụọ afọ atọ ha ji azụ laa ndị a nọgide mechaa ihe ya wụ ihe ndị ndị kpọrọ onwe ha ọha na eze bịara ugbu a na-achọ imebichi imebisila ihe ọha na eze ndị Igbo Chineke ga-abụnu ọnụ ụjọ akpa ụnụ ihere menu unu amasị na ọwụ ala imerụ ala ala nsọ Chineke ka unu na-achọ imerụ onweghị nke n'imenu ga-ekuru ume n'ala igbo ume ahụ abaa ya n'ahụ mmiri ọbụla unu ṅụrụ n'ala igbo ga-awụ ọrịa nyenu nri ọbụla emere n'ala igbo baanụ n'ọnụ ọ ga-awụ ọrịa nyenu ihe ọbụla unu baa n'ala igbo were ọkụ hụ ụzọ ọ ga-awụ ọrịa nyenu ma ole si m unu chegharịrị na ihe ọjọọ unu mege unu ede akwụkwọ degide ndị igbo si na ọ wụ anyị bidoro agha na ọ wụ anyị gburu ndị awụsa na ọ wụ anyị gburu ndị fulani na ọ wụ anyị gburu ndị naijiria ma anyị nọ n'ụlọ anyị ha eburu ọgụ bịakwu anyị nye anyị lụkwara kwa defensive war maka na ụnụ chọga ego ego eji na eji akụ eju afọ ihere ga-egbuchanụ ka m nye ụnụ olu nwanne ụmụnne anyị ụnụ hụ ka m ghara ịkpọhịa aha aha mmadụ aga m enye unu ya na-ege ya mgbe o si baa mgbe o si nwee ihe unu anụkwa na ntị kenu m na-ahụ mgbe this man ji were kọnị kọnị kọnị kọnị baa dị jụ nna ikwu asị hụ ka a na-akpọba ya ka hụ na mmadụ abụọ ndị nke ọzọ amụewu senior ka mwe na-eje kpọma ndị ndị ọzọ kpọama ndị igbo ndị ọzọ kpọama ndị governors ndị ọzọ mee mwe unite ma mwe ka ha nwee ike jee ebe ugwu awụsa jee daa n'ala gbuo ikpere n'ala tụọ n'ala yọọ ndị fulani si mwe gbaghara ha o because na ha gburu ndị fulani na ha ndị gburu ọchụ ga-akwụ ụgwọ ọchụ ma ọ yọọ mgbaghara really unu gbukarịa fulani na-egbu ole like dịka nna ikwu kwuru unu gbukarịa na unu egbuo 20 ma ndị fulani gburu unu 5 million ha na naijiria ndị ọzọ ma yoruba o ma awụsa o ma fulani o gbakọrọ aka n'otu ma ndị briten na ndị allies ha gbakọrọ aka n'otu gbuo anyị more than 5 million ma ụnụ si na unu gbukere mụọ 20 naanị ọgụ ma e gburu unu nde ise naanị ọgụ ka unu gburu unu eje igbu ikpere n'ala ihere emegbu ekwenu chineke bi n'igwe ekelele gị na nna mụrụ m n'afọ arị na ọha na eze ndị igbo ọ nọ na ya na o nwe ihe jikọrọ ya ndị ọha na eze ndị Igbo ọha na eze ndị oshi ọha na eze ndị agụrụ ọha na eze ndị egbu arụ ọbara ndị na-apụa n'azụ ha abịaga n'otu nzuzo ha arụ ọbara ụmụnne ha rụọ ọbara ụmụaka ha rụọ ọbara nne na nna mụrụ ha ha pụa n'iho ha asị ha wụ mmadụ ọha na eze anya ihe ha na-akwuru ha yorim yorim yorim ihe na-egbu ekwenu ihere egbuenu okwu karịrị akarị ama m na anyị aga-egechapụ ya taa but ka anyị bere ya nwa nkenke ka unu nụ ihe ndị a bịara ime ndị igbo andanya amadị na eji emiele ha bichakwa akwụkwọ ihe a na-abịaziri dị ịnara nna ikwu awụ na ha ha needịrị 1 million you know otu nde ha ga-eji bịa jee e, bipụta akwụkwọ ndị a na ha agagharịzi n'ụlọ n'ụlọ eje atụ ndị ha ndị ga-enye ha ego ha ga-eji bie akwụkwọ ee ha akpọ ya akọ bụ ije ịhụ ndị nzuzu na-amaghị ihe bụ akọ unu lee anya ebe anyị si na Ọhanaeze ndị Igbo emeela arụ ha sụgharịa n'okwu igbo akọbụije isi ha were okwu igbo akọbụije sụgharịa ya were isi kpọmie ya n'ala were ụkwụ chilie ya n'elu because awụ ha ndị arụ Ọhanaeze ndị igbo wu ndị arụ ndị na-ama

ihe ihe Wike ji mee onye nke Rivers State akaja n'ihu n'ihu camera sị ya I gave you that uh, red cap I gave you that staff any other day you come here without that staff and the red cap I will come and take it from you because I gave it to you arụ arụ geenụ ntị geenụ ntị o Chenụ, anyị ga-ebido ya. Mhm. ngwa a na-enye unu ihe otu m si na ya geenụ ntị
pụrụ ya ọya o nwe ndị ji ihe a dị na-ekpugheri n'isi ji ha 200,000 na ọ mụwa binyere ha ọ ebe the latest scamming ruru na Nigeria amarọ m ihe mere ha ji chee na na m bụ kan- na m kwesịrị ime ibenefit from the wickedness Ndị a, a sị na na aha ya bụ hacking I struggled for two days to restore my WhatsApp Madueke chairman mhm. na ọ mụwa gụnyere ha ah. ọ ebe the latest scamming rule na Nigeria amarọ m ihe mere ha ji chee na na m kwesịrị ibenefit from the wickedness a sị na na aha ya bụ hacking I struggled for two days to restore my WhatsApp m ga-eso ọ ihe na-emecha ọ ya na ka eke ụbọchị dị ọ dị mma ịhụgoro ka obodo ghasara
ọ ọ dịkwa nsogbu

ee akọ bụ ije mm-hmm. wee kpọọ Alison Madueke as chairman mm-hmm. invited all the governors of the Igbo speaking states mm-hmm. none appeared only governor Enugu state send the deputy so ha kọwalụ nnọọ ihe ha ga-eme na blood guilt na nọọ coup of 1966 ebe onye ndị Igbo gburu ndị Awụsa mhm. ha sị na onye kpo- onye gbu- onye onye wụfuru ọbara ga-ekpe ọchụ Mhm. na-aga n'iru the thing agago round penetrate ndị Awụsa ọ bụrụ okwu a kpụ n'ọnụ Mhm. na ndị Igbo ga-achọ a- akpọ onwe ha n'aka wee jee rịọ mgbaghara mm-hmm. because na the blood vengeance that is blood that is crying vengeance of innocent blood mm-hmm. na onye gbulu papa ndị Fulani mm-hmm. na afa ya bụ Chukwuma so and na action and reaction are never equal so na na hate na oppression ihe niile na-achụ Igbo came from that incident of 15th January 1966. Mm-hmm. I will I will send you the the documents. Mm-hmm. Then anyị nwa bụ ndị Igbo mm-hmm. malụ na ọ bụrụ na e nwere ihe na-achụ anyị n'ilo mm-hmm. na ọ kwa maka na anyị bido n'ụnọ na-achụ onwe anyị mm-hmm. I went to bat night today akwụkwọ anyị ejego to the press mhm. mgbe na-asị ya mgbe a kọstụrụ dị akwụkwọ wetara m ya mhm. na nche onye ọbụla ọ bụrụ 1 million ka na-ebi ọ bụrụ 500,000 ị na-ebi ka e wee bido ya bụ ije ọkwa akwụkwọ ahụ ị dere yes mhm. na akọ nwa bụ ije ndị be anyị nwatakịrị na-aga njem nna ya sị ya akọ bụkwa ije asụsụ Igbo na-asụ na mgbe ochie so ngwa Iwuanyanwu na gị nwa bụ Iwuanyanwu bụ nna ndị Igbo mm-hmm. now you have realized na Enugu steeti bụ the citadel of Igbo Igbo administration mm-hmm. na gọvanọ Enugu steeti is honour bound to be the guardian of every other governor in former Eastern region mm-hmm. and Allison Madueke bụ the first Igbo son that ruled ndị Igbo mgbe Igbo ka dị n'otu after Igbo became

kedu ka e si eme ụdị program a gị nwa bụ Iwuanyanwu wee kpọọ ya bụ oku e nwere onye za gị mana esi na- mana esi na inwe the trust of ndị igbo niile ndị gọvanọ niile na south east Mhm. so ị bịa advise igbo wee kpọtakwuo Allison Madueke Mhm.

Okay. Oruku busted into into celebration. Okay. So na aka ji Igbo arabaghị Igbo. Mm-hmm.
So the that part is also like that we are still taking it. Ebe ahụ ha na-akọ otu ha si bido ọ na-achọ ile ime ka ọ gwọ ya ka ọ tọọ ntọala otu ọ ga-esizi puluo in dọbata ya ka ha niile werezie mewe ihe ndị a ha chọrọ ime ọkwa unu anụna na a sị na ndị igbo bidoro eh, ọgụ agha ndị naijiria na ndị ha na ọkwa ndị igbo gburu ndị hausa gbuo ndị fulani gbuo ndị yoruba ọkwa unu nụrụ ebe e kwuru ya na ka anyị gbuo ya nkenke maka ụka karịrị akarị ka anyị si ebe ọzọ dọbirie na anyị ga-egezikwa ntị na-anụ ihe nwanne anyị nwoke egegenu onye nke a gwago okwu ka anyị nụbụrụkwa obere ihe ya nwa n'onwe ka e kwuru tupu anyị emechie Mhm. Sorry, that was network. I mean, uh, credit m gwụ.
Kedu ebe m kwurutere okwu? A sị anyị nwa na-eje na-akpọ mitin. Ọ ndị one ka anyị na-akpọ ma e jebe ime mitin ahụ. Ọ bụ ihe m jụrụ unu. ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amara ihe ọbụla a na-eme na Naịjirịa ihe ọbụla na-eme ndị Igbo ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ ọ ndị na-ekwuchitere Fulani okwu bụ ununwa niile bụ ndị na-eje mitin ahụ unu adịghị akpọ Igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu si ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo gbukata 1937 1945 1953 gbukata ndị Yoruba in quelling wetie riots gbukata ndị Tiv gbukata ndị Middle Belt Ahmadu Bello na-ekwukwa ekwu na e, ihe a na Middle Belt bụ footstool ha na ha na-aga ịdip Koran to the sea na ha ga-akọnka ma Igbo ma Yoruba ma gịnị ihe niile a na-eme mekata tupu e mee that coup that coup d'etat e nwere coup d'etat January 19 January 17th 1966 Ahmadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan to a na-akpọ ya walloping the West ọ aha coup d'etat ahụ nke ha ga-ejizie move and take

na e gburu Ahmadu Bello not that na o nwere onye obi dị ụtọ na e gburu mmadụ nobody wants killing but the Fulani want killing they want that is killing is their business now till today agha dịrị ndị Fulani na Hausa Hausa ebiligo n'ije unu a bụ ndị Igbo were mma kọtụrụ histri ebe histri unu bidoro bụ jenụwarị 15 na e gburu eze ndị fulani ndị fulani gbukwadoro eze ndị igbo since 1937 45 53 eze ndị yoruba since eh, eh, 1962 na-egbu wetie kampen na na Middle West- eh, midwest na na na western region na-egbu eze ndị tiv na-egbu eze ndị middle belt si na ahmadu bello si na ha ga-edipụrịrị koran to the sea the sea na-ekwu ekwu na middle belt the footstool ha na ha kọnkago ha na ndị ọzọ ma igbo ma gị na ha na-aga ịkọnka unu a bụ ndị a kpọrọ onwe unu ndị igbo unu were chakol chakol inyere je na-ete ndị igbo n'iru sị unu na-aga ime abolushon ịrịọ ndị Fulani arịrịọ na ha na unu gburu eze ndị Igbo Ọ- ọ ndị Igbo sọ ndị Igbo mere kuu ahụ ọ bụ sọ ndị Igbo mere kuu ahụ na ọ ndị Igbo lid na ọ Chukwuma lidiri ya kuu ahụ Ọ- ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ je na-eje ije ekwensu ahụ ije arụrụ ala ahụ sị gaanị n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru ma Iwuanyanwụ ma iwu kpakpando ma iwu nkịta ma iwu ewu gaanị n'iru ma onye rị Madụeke ma mmanwụ eke ma ndị niile pịkọtawanị wee gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru ugbu a a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naijiria onye a na-akpọ Buhari bịakwa gbukata ndị Igbo gbukata ndị Igbo gbukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambasadọ gịnị ji mee ọha na eze gịnị nwe George Obiọzọ yọkwụrụ ya yọbata na ọha na eze sị na president general igbo niile a na-egbu Buhari gbukata gbukata gbukata o jee were ọ sị na medal were nye 82 division commander kene ya ka o si na-egbu ndị igbo ndị nke ya o nwere ihe ọzọ ọrụ nke a na-akpọ Iwuanyanwụ Iwuanyanwụ nke ya after ma otokoto niile the next thing ọ ga-eme bụ e- ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chịwa ka a rapụ itinye ndị rivers igbo ka ka a rapụ ịsị na o nwere ebe igbo niile igbo oge ma e wepụ eh, eh, eh, East central State unu na-aga n'iru na-eme ya ndị fulani a na-ekpokọ fulani niile nọ n'ụwa afrịka na ha na-eme mitin na naijiria yoruba na-ekpokọ yoruba niile nọ n'ụwa ma kogi ma Kwara sị na ha bụ yoruba bịakwuo na delta edo ụwa niile n'ijo niile sị na ọwa mana unu niile bụ igbo ahụ sị sọ igbo bụ bụ bụ i si n'Ọka ị bịa n'enugwu laghachikwa bụ sọ igbo na ndị ọzọ abụrọ Igbo unu na-agba okirikiri so ụnyaahụ ka Iwuanyanwụ ma na e nwere Igbo na Rivers State maka gịnị maka ọ chọrọ sị chịrị gawa enyena ndị Rivers State opportunity ka ha mee produce Ohanaeze president general unu nọrọ ebe ahụ na-agba okirikiri gwa ha na m sịrị mụnwa nwa Ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Naịjirịa

and should not be mentioned at the same time with Zik and Awolowo. That Ahmadu Bello is a villain, ma Balewa is a villains. Kwafuru ọbara ndị Igbo, kwafuru ọbara Yoruba, kwafuru ọbara Middle Belt, kwafuru ọbara Tiv, kwafuru ọbara Hausa. Hausa ebiligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. were na inyere tewe ndị Igbo n'iru Igbo ga-anọ n'ime onwe ha unu were eziokwu na-etinye n'ụgha yes Igbo should be united are you uniting the Igbo unu na-unite Igbo you are dividing and destroying the Igbo that is one truth you mentioned na a ga-unite Igbo na a ga-eme Igbo nke a is this Ohaneze ndị eselectịrị consensus ọhaneze with no election nothing are you uniting the Igbo while others are uniting their people a na-ekwu okwu restructuring do you have a template for restructuring unu na-eche ihe sultan ga-agwa unu ndị Fulani ga-agwa unu ka unu bịa sị na ọhaneze ekwugo that is what you are waiting for ndị Igbo niile dị frustrated with the criminalities of these corrupt people called ọhaneze na ndị otu ha ya nwa bụ ihe unu na-aga ebe okirikiri ebe okirikiri a na-agba okirikiri now the next evil unu na-aga ime bụ ije rịọ ndị Fulani arịrịọ ka ụwa niile nụ na unu ma dị guilty na unu gburu eze ndị Fulani unu gburu criminal unu gburu bloodthirsty dog hound not that anybody wanted to o nwe ndị Igbo okay Igbo na-aga ịrịọ arịrịọ igbu Ahmadu Bello na Balewa was there a time the Igbo decided to go and kill Ahmadu Bello and Balewa was it the Igbo that sent is over and gone to go and kill Ahmadu Bello Balewa. The, the, the Igbo have reason to stage a coup d'etat nke unu na-ekweta na Igbo coup was there an Igbo coup. Hmm. Even if it is half a man or one quarter man, was Unegbe, Colonel Unegbe killed in that coup, not an Igbo man. uh, you, that, that they killed an Igbo man, even if he was he was a single Igbo man, he was a quarter Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Unu were chakolu. Eh, Chineke Chineke kere ndị Igbo aghaghị ịzọpụta ndị Igbo n'aka unu. Zọpụta ndị Igbo na Naịjirịa, zọpụta ndị Igbo n'ụwa. we are for restructuring Nigeria ka Nigeria bụrụ ezigbo obodo onye ọbụla ga-edevelop dị mma do you have a template for restructuring you Igbo going round unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ this Fulani killing Igbo onye a na-egbu n'ala Igbo was it Ahmadu Bello the killing of Ahmadu Bello that caused the Fulani to be killing these ndị 82 division onye ọbụla Fulani ọbụla e tinye na 82 division ọ nọkata ọ sị na e nwere war ndị ESN ebidogo war insurgency o jee gbuo ụmụaka Igbo gbuo ụmụaka Igbo gbuo whereas there is no war in Igbo land no insurgency anywhere these dinosaurs kpọrọ onwe ha ọhaneze

na-ete ndị Igbo n'iru ihe unu ga-agba nkịtị ebidogo eche na o nwere ihe unu mere m ga-eme a sị Igbo bịa chịwa Naijiria because Igbo man will come with the energy and wisdom of the Igbo people to rebuild this country and make it good for everybody. They don't want it. But Igbo ga-achịrịrị Naijiria not dependent on this stupidity and nonsense. happening with people called Ohaneze, which is why we are giving support to the rival Ohaneze. Unu rịọgbuo onwe unu na-arịọ unu na-arịọ ndị Fulani unu na-arịọ murderers and killers genocidaires ndị kpọpụrụ millions of your people granted killing Ahmadu Bello is not decision of the Igbo people or Balewa ma Akintola

igbo ka eji ihe ahụ onweghị ihe unu mere ụwa niile na-acondemn si na o nwere ihe Nnamdi Kanu mere si rapụ ya unu abụ these dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohaneze unu si kama unu ga-join for his unconditional release you say you are going to observe the trial the proceedings to know what to observe ihe anyị na-ahụ n'ụwa ihe anyị na-ahụ n'ụwa Chineke mere Igbo ebere this sort of entities imposed on the Igbo people as leaders o nwere oge anyị siri ka Igbo bido agha o nwere mgbe anyị siri ka Igbo bido ọgụ kedu akọ na uche dị n'ije ahụ unu na-eje when you know that those things will be written into history that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the Fulani throughout Nigeria that Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against the Igbo since 1937. Ndị Fulani egbugwo approximately estimated 60 million people in Nigeria in the space called Nigeria since 1803. Now ndị Igbo na-aga yiri uwe a a na-akpọ ya mea culpa na ọ bụzi unu dị guilty on behalf of other Igbo people.

Chinua Achebe will never be happy with them. Amabini Shirim will never be happy with them. Jaja will never be happy with them. Ibiam will never be happy with them. Ndị a na-eje ajọ ije iwe inyere tee ndị Igbo n'iru ndị Naijiria itekwu ndị Yoruba inyere n'iru ite Tiv inyere n'iru ite mmadụ niile inyere Middle Belt inyere ite Awụsa inyere n'iru na ngagharị arụrụ ala a na-eji oil field na-epersuade ndị ọzọ ime ihe ndị Igbo a kpọrọ onwe ha Igbo Igbo iji eze nke a nke a e wee 20,000 naira tinyere ha n'envelope they sell the Igbo nation hmm. That- that- that's the thing anyị na-ahụ onye ọbụla na-ahụ ya na-acomplain na-acomplain na-ahụ ya o mere unu ka o nwere ihe na-eme I'm happy you've told me this nonsense because o siri ọ bụ n'aka ị na-agwa ihe emere gị na-agwakwala alaunchikwana akwụkwọ ahụ with this mindset degharịakwa akwụkwọ ahụ na o nwere ihe ndị Igbo mere ndị Fulani Igbo never Igbo never arranged any coup d'etat

and take over Nigeria, they would have that crisis would have scattered Nigeria and there would be no Nigeria today. Gawanụ n'iru ma Chineke kere ụwa n'uju ya ga-azọpụtarịrị ndị Igbo n'aka unu. Ọ bụ n'aka unu first ka a ga-azọpụta ndị Igbo. Mm-hmm. Igbo with one voice anyị na we are even thinking aka ndị a kpọrọ onwe ha Ọhanaeze Igbo dị na njide e jidere Nnamdi Kanu.

eme ụwa niile ma ma na unu nọrọ n'ime na-eme rụkwụrụkwụ na ndị Igbo rụkwụrụkwụrụkwụ mgbe unu ga-eje ụkwụ ga-akpọ ha n'ebe ahụ ha na-agagharị because they are wicked souls ndị a na-aga ije ahụ very wicked human beings a gwara unu jee ọgụ is there anybody telling Igbo people to go and fight the war no is there anybody

then accept guilt for what they didn't do on behalf of millions of innocent Igbo people. Mm. No, no, no, no, no, no. Why what I have said, let them go to blazes. ihe ha na-eme that is why Isiguzoro na ndị ọzọ kwuo okwu a na-aṅa ha ntị because ahụ ihe a na-apịtọ na-apịtọ why not mee na-akọba ije ahụ ime ka o nwee ndị nke e mee ka o nwee template for restructuring kwado a na-emezi invite ndị Ọhanaeze na South and Middle Belt forum a ma na ha hụrụ ndị ha n'anya ha na-akọghịrị rubbish people are strong a ma ihe ebe iwe dị Nigerians about Fulani treachery betrayal terrorism and mayhem ọ ha ma bụ terrorist a na-ekwu conniving with Western powers to destroy Nigeria and Africa because they have no territory. Destroy Nigeria benefits them. They have nothing to lose. Yeah. That is all you know na-aga ịzọpụta. Yeah. All you know na-aga whitewash. Nna ekwu. Um, uh, please, ị mara abịa uh, this this type of thing. Gwakene onye Igbo ọzọ na-abụrụ that small circle of traitors. nna ikwu um, nna ikwu i meela ndị be anyị okwu ka okwu ka nkụ okwu ka nkụ okwu karịrị akarị ana m eji ohere a na-ekele nna ikwu prọfesọ wedu na uwere gbahekene na this man ntị ya n'ihe onye ke bu okwu bịa adị m ka aha ya wụ doctor afọdị ọso but onye ke na-agwa ya okwu unu nụrụ ebe ọ kpọrọ aha ya ịma ọ kpọrọ aha ya ma aha ya adapụtacha ka m ghara ịsị na ndị kwugo okwu a wụ onye kwugo okwu a wụ doctor ka m ghara ịkpọ aha onye ọzọ but unu nụrụ ma ọ kpọrọ aha ya so ihe m na-achọ ịkọwa n'ebe a wụ na anyị ekelelie hapụgodi aha ma ma ya ma aha onye kwuru okwu ma ya amaghị onye aha onye kwuru okwu nna anyị ukwu oge m gechara olu gị gechaa ihe ị gwara nwa amadi a bụ bụ kọnịkọnị buru aghụghọ bịakwute gị akpata oyi wụzuru m ahụ anya mmiri agba m anya mmiri gbara m ịgwa gị eziokwu nna anyị ukwu ọ wụhụ na ọ wụhụ na ndị a chọrọ ije daa n'ala yọọ ayịyọ ihere kama na anya mmiri gbara m wụ obi ọma na anyị ka nwere ụdị mmadụ dị ka gị ndị Igbo nwere ike ịtụkwasị obi ndị ga-eguzoro maọbụ n'etiti abalị maọbụ n'etiti ogbulu maọbụ n'isi ụtụtụ maọbụ oge ọbụla akpa gị aka asị gị kwuke n'okwu ga-eguzoro gwa onye onye bịakwutere gị gwacha ya okwu n'ịga nga ahụrụ m n'oge ikpeazụ this man bu okwu bịakwute gị ya emezie ka ọ sị na ọ bụzighị ya na ndị ahụ so ma ya nwa dere akwụkwọ a akwụkwọ akọ bụ ije ya nwa sị na ya bụ one of n- otu onye n'ime ndị kọmiti ahọrọ ịna-aga ije ije i- ije ije okpuru ije arụrụ ala ya nwa bịakwara na ịbịa mee gị tụgharịa mmụọ gị ka ị sorozie ha ka ha webata gị n'otu ọjọọ ma gị nwa bụ onye chineke tere ude nwa afọ Igbo onye ṅụrụ ara nne ṅụchichaa ya ma gwere ekwe na maka ihe ndị ụlọ anyị na-eji ekwu okwu onye onye nzuzu onye iberibe onye na-ama nzu ala ndị okenye sị na onye ahụ aṅụghị ara nne ya but onye ọbụla nwere ngudo mara ihe na-emenụ mara otu esi mara ihe bụ akọ akọ bụ ije mara ihe bụ akọ uche akọ na uche onye ahụ anyị na-asị gị gaa n'ihu nna anyị ukwu ekpere m n'isi gị ma n'ụtụtụ ma n'abalị ma n'ehihie ma n'oge ọbụla onye nwe m ma n'udu mmiri ma n'ọkọchị ma n'oke ufufe ma n'eke orie afọ na nkwọ chineke m ga-enye gị ndụ ogologo chineke m ga-enye gị ndụ ogologo chineke m ga-enye gị ndụ ogologo chineke m ga-enye gị ndụ ogologo ala igbo ga-echekwa gị chekwa ndị niile dịka gị ọ bụ ndị dịka gị ka anyị chọrọ ndị ma ihe a na-akọ awụghị ndị dịka ndị a kpọrọ onwe ha ọha na eze ọha na eze ndị atụrụ ọha na eze ndị agụụ ọha na eze ndị abuja ọkwa last month or last two months ka m gwara ha sị ha gawazie abuja gaa biri awụghịkwa ha ọha na eze ndị igbo awụ ha ọha na eze ndị abuja ọha na eze ndị fulani ọha na eze ndị ndị ọchịchị naijiria awụghị ọha na eze ndị igbo kama na ewerena ha aha ndị igbo tinye n'ime iji na-emegharị anyị anya ọwụ buhari họchara ha niile họọ ndị tile ha n'ọchịchị na ndị tile ha n'otu ha nọ n'ime chineke ayaghị na ịzọpụta ụmụ igbo anyị nwere nchekwube na chineke aghaghị ịzọpụta ụmụ igbo ka at least obiọma akpaala anyị taa na anyị ka nwere ndị ọnụ ha na-eru n'okwu ndị echiche ha na akọ ha zuru oke ndị ma ihe igbo ọwụ chineke anyị ga-edomela anyị ndị niile dị ka nna anyị ukwu a kwuru okwu taa udo ga-abụ nke ya ma ndị kpọrọ onwe ha ọha na eze chineke abụchala unu niile ọnụ n'otu n'otu ajụọla m mbụ ma o nwekwara onye n'ime nụ nga nụ ha aza ọha na eze ele ebe nụ lụga nwaanyị nụ lụga ụmụ nwaanyị ndị fulani ka nụ lụga ndị ofe mmanụ ka nụ lụga ndị ọbịara abịa mmere ha na-eji akwagharị nụ anya dome nụ anya n'ama jee lụọ anụ gwa na ụmụaka nụ si ugbu a gawa n'ihu ma o nwe ke ga-afọ nụ maka ahịa ọjọọ unu ji ịla ụmụ ibe nụ ka chineke ga-eji kpochapụ nụ n'ezinụlọ nụ ma o nwe ndị ke fọrọ afọ ha ga-alụrụ ụmụada igbo ka edome ha anya n'ala igbo yara na ịkwapụ ha anya dome ha n'ama ama ndị fulani ọ wụ ka e nyere otu nama ya kpaa anụ hụ ugboro abụọ ụbụrụ ya efepụ tọnda faya unu niile kịtịkpa gbawuchakwa nụ nga nọ ha aza ọha na eze ndị igbo ndị oshi ndị agụrụ ndị atụrụ ihere eme nne nụ lekwere ihe ị mere onwe gị ihe lekwere ihe ị mere onwe gị ihe ọha na eze ndị atụrụ lekwere ihe unu mere onwe nụ public assault n'okporo kolota n'ala igbo ihere gbukwe nụ ke ha kpọrọ nwunye ọchịagha iwuanyanwụ leenụ i- i- ihe niile akụ niile ị na-afakọ ị fakọchaa ịgadị ije na-enye gị nsogbu ga-eku huhuhu eku huhuhu jee were onwe gị tụọ n'ala nye ndị awụsa nye ndị fulani ịza ala gbagbuokwe gị chukwu kpọkwa gị ọkụ zuzumenu ndị be anyị ka ọ dị